Ah, assalamu alaikum n ka foli bɛ maliyɛn cɛ n'a muso ni denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye abdurahamani tarawele dɔw bɛ n wele ko daramani tarawele dɔw bɛ n wele ko sandara dɔw bɛ n wele ko bamanan bɔlɔ kelen bon précisément an kɔni an bɛ zela gabon yan an ɲɛ bɛ situation na an ɲɛ bɛ mali problème na an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la en tout cas message min kɔni bɛ ne bolo ka di mali milliardaires ma ani mali autorités k'a daminɛ président n'a ka membres bɛɛ lajɛlen na tu sais mali problème a ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔ quoi ne bi kuma min fɔ la quoi munna parce que mali bamaɲiginw ko a tɛ se ka dabila a tɛ se ka dabila mais min bɛ anw maliyɛn jeunes tɔɔrɔ la o de ye ka miliyari camanw ta ka taga bloquer faragɛla après o tigilamɔgɔw bi sa parce que wari suɲɛlen de bɛ faso ta de bɛ maliyɛnw ta de ye wari ninnu ye o tigilamɔgɔ bɛ sa récupération foyi tɛ wari nin na a somɔgɔ t'a sɔrɔ maliyɛn foyi foyi tɛ min b'a sɔrɔ bon an bɛ se k'a fɔ o kɔni o ye tiɲɛni de ye o man ɲi o bɛ jamana lasegin kɔ rɔ o tɛ jamana lataa ɲɛ n'i y'i miiri mali territoire ye n'i ye mali superficie ta k'a lajɛ c'est grand un million deux cent quarante et un mille deux cent trente huit kilomètres carrés et puis ka nin milliardaires jateminɛ k'a lajɛ est-ce que ni ninnu bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin kɛ maliyɛn jeunes bɛ bɔ tunga na ka taga sa kɔgɔji la bilen wa ne kɔni bolo c'est un peu difficile hein président a ye sabali c'est vrai a y'an faw ye a y'an mɔkɛw ye a y'an fɛn bɛɛ anw de ye mali siniɲɛsigiw ye mais a ye ko dɔ nɔgɔya an bolo quoi i bɛ taa sɔrɔ minisiri dɔw bɛ yen nɔ u den kelen ka anniversaire la miliyɔn de bɛ tiɲɛ a la miliyɔn des miliyɔn mais ni vérificateur y'olu nɔfɛ i tɛ foyi sɔrɔ u ka kɔnti kɔnɔ miliyɔn kɔ et pourtant an dun b'a dɔn ce sont des multimilliardaires wari nin bɛɛ bɛ faragɛla anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ ra cogo di anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ ra cogo di ni kuma jɛra ne da kɔrɔ ne b'a fɔ o o o diɲɛ maa tɛ yen nɔ k'a fɔ ko maa min bɛ baara kɛ ka tɛmɛ maliyɛn kan a tɛ yen o maa tɛ yen n'i ye gabon ta k'a lajɛ n'i ye guinee equatoriale ta k'a lajɛ n'i ye états unis ta k'a lajɛ espagne n bɛna fɔ belgique suisse même qatar olu min yɛrɛ tɛ dunan yɛrɛ so wa n'i ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ taa maliyɛn multimilliardaires sɔrɔ yen nɔ seydou kane ninnu b'an bolo yan habib sylla ninnu b'an bolo yan u yɛrɛ u ye quartierw dɔ k'a ban ka gidɔrɔn ni fɛnw d'a kan an bɛ se k'a fɔ u ye baara kɛ baara nin kɔni ye sanjikɔrɔ wɔsi de baara nin ye sanjikɔrɔ wɔsi de parce que mun na i faso i fa bɔra yɔrɔ min i ba bɔra yɔrɔ min na i yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na e ko ko e ye maliyɛn de ye maliyɛn dun ye disi gosi de ye diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɛbɔ maliyɛnw fɛ maliyɛnw tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o bɔn ne bolo hali sisan anw ka dugukolo tɔba de bɛ yen mali dugukolo tɔba de bɛ yen nɔ hali jɔli ma surunya ka daminɛ fɔlɔ maliyɛn jeunes bi sɛgɛn danni na tewuli ni fɛniya dan parce que baara tɛ yen baara tɛ yen a ye sabali cɛkɔrɔba aw ka kɔfilɛ a denw n'a mɔdenw na quoi a kana kɛ bamaɲinkuruninw ye ka tɛmɛ fo ka taa aw denw n'a mɔdenw domo quoi ne bɛ min ɲini président n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka ministre de la justice o ani ka vérificateur général o a essayer ka réunion convoquer a ka ko dɔw da jira ɲɔgɔn na pour que malien jeunes bɛ se ka lafiya dɔɔni quoi miliyari sonyana trop malgré que mali bɛ nin crise ba in bɛɛ la mali bɛ nin kɛlɛba in bɛɛ la mais miliyari miliyari de bɛ dɔw kunna directeur multimilliardaire mali kɔnɔ ministre milliardaire mali kɔnɔ y a combien de ministre y a combien de directeur an bɔra ka bakari togola ta ye sisan han apcam présent fantanw parce que mali la n'i bɛ sɛnɛ kɛ n'i fa bɛ sɛnɛ kɛ dɔrɔn i ye fantan den de an b'o dɔn mali la an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ka fisa dɔɔni olu ye commerçant baw ye n'i fa kɔni bɛ sɛnɛ kɛ mali la dɔrɔn e kɔni ye fantanden de ye bɔn fantanw ka président n'a fɔra ko fantanw ka wari dir'o ma combien de miliyari o k'o détourner a ye sabali sa parce que anw tɛ se ka sonyali in bɔ aw la o cɛkɔrɔbaw anw tɛ se ka sonyali in bɔ aw la aw y'a saalo je sais même pas a y'a saalo bonbonsi fɛ a y'a min sin fɛ anw tɛ se k'a bɔ aw la mais anw bɛ min ɲini aw fɛ o de ye mun ye aw ye sabali ala yɛrɛ kosɔn a ka wari nin ta dɔrɔn a ka ko dɔ kɛ n'a ye mali la pour que maliyɛndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baara kɛ cogo min na quoi mais situation bɛ cogo min na vrai vrai n ka foli bɛ maliyɛn jeunes bɛɛ lajɛlen ye aw ni muɲu ani sabali hali sisan aw muɲuna aw ka sabali an ka dɔ fara muɲu ni sabali kan mais tôt ou tard tiɲɛ bɛna bange je, je pense que tiɲɛ yɛrɛ bangela déjà tiɲɛ yɛrɛ bangela déjà parce que an ɲɛ bɛ mouvement na an ɲɛ bɛ kow la an ɲɛ bɛ fɛnw bɛɛ la n ka foli bɛ cɛkɔrɔba ye n tɛ ɲinɛ cɛkɔrɔba kɔ babani baba sora baba sora ala de b'i sara dɛ ala le b'i sara anw fitinin an bɔra k'i ka action ye an bɔra k'i ka hakililaw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko babani bɔra ka nin kɛ wali jamana dɔ ra k'a sɔrɔ a m'o kɛ mali la a tɛ yen n'i y'i kun jan ka mali étage jan bɛɛ filɛ i bɛ t'a sɔrɔ baba de ta don hali n'o y'a sɔrɔ u y'a taraki a la k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma an ka foli b'i ye quoi babani an b'i fo foli dantɛmɛ wale an y'i ka baarakɛminɛnw ye an y'a ye hali ni mali gouvernement y'a détourné an y'i ka avion ko ye sinon mali ti n bɛn'a fɔ cogo di avion ma deli ka kɛ mali tɔgɔ la kabini ala ye diɲɛ da air mali air mali e de ta de bɛ cɛkɔrɔba an b'i fo i ni ce ni baraji hali sisan ala k'i ɲɔgɔnna camanw nati quoi hali sisan ala ka faamuyali ko ɲuman di maliyɛn miliyadɛriw ma quoi ne bɛ min ɲini aw fɛ maliyɛn miliyadɛriw a y'a essayer a ka penser aw faso la aw bɔra yɔrɔ min quoi a y'a essayer a ka miiri quoi dɔgɔliman tɛ parce que kuma ka gɛlɛn bamanankan ye toden ni dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ parce que ni miiri fɔ a kana k'aw kɔnɔ komi dɔgɔliman de bɛ mais ni conseil fana ti dil'i ma k'i to i ka nafolo kunna i b'a ye i ka nafolo a b'i sama ka se jahanama quoi ala kana aw ta kɛ ten ala ka faamuyaliko ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma nin kun y'aw balimakɛ ye a denkɛ ani aw mɔden fana abudurahamani tarawele ni dɔw b'a wele ko daramani tarawele mm. dɔw b'a wele ko bamanan bɔlɔ kelen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala ka faamuyaliko ɲuman d'aw ma aw ni ce ni baraji